an bɛ jiri dɔ kɛnɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ ɛɛ nin ye jiri suguya jumɛn ye alihamudulilayi ɔhɔ an bɛ ala fo ɔhɔ ka ala tanu heyi ka ala barikada o don ala taala min ye bi yira an na ee an bɛ ala fo alahu akibaru a bɛ fɔ nin yiri in de ma ɔhɔ ko cangara bilen cangara bilen cangara ɔhɔ a bilenman de nin ee cangara ye fila ye a jɛma bɛ yen a bilenman bɛ yen sumaralafiri Nka an bɛna kuma nin na yɔrɔ jumɛn degun bɛ jamana kɔnɔ faantanya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen a ye adama daw lamɛn adama daw m'a fɔ maa si ye yiri ko i ka taa da dɛ adama daw yɛrɛ bɛ baara de kɛ ni fayida koli anw yɛrɛ b'a kɛ i n'a fɔ an b'a fɔ mɔgɔ cogo min na nka an bɛ fayida kɛ ka sɔrɔ ka baara kɛ ala bɛ sɔrɔ k'an gɛrɛsɛgɛ ɲɛ ne balimaw e min bɛ i ka baara la i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ i ma ɲɛ sɔrɔ a la i ye somaw kɛ ka dɛsɛ i ma ɲɛ sɔrɔ a la hali n'a y'a sɔrɔ ko i nana adama daw fɛ i ma ɲɛ sɔrɔ a la nin cangara in bɔ i k'a furaburu bɔ kuru naani i b'a lili bɔ kuru saba i bɛ taa nɔnɔ k'a la i b'a to tuma min na mɔgɔw bɛɛ dara i bɛ nin yiri in ko n'i ye tile wolonwula sɔrɔ a la N'i donna diɲɛ ko o ko la masa Rahamani yɛrɛ b'i dɛmɛ o ko bɛ ɲɛ i bolo i bɛ wari sɔrɔ i bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ i bɛ sababu sɔrɔ. Daba bɛ yan fɔlɔ an nana ni daba ye yan. Daba b'a daba. O tuma baasi tɛ. I y'a faamu. Heyi! Ɔhɔn.
Ne balimakɛ fɛn kelen de ye farafinna sɛgɛn.
a fɔlɔ fɔlɔ ye mun ye an k'a kɛ fayida yɛrɛ ale bɛ mɔgɔ dɛmɛ i ka baaraw la nka ni fayida fɔra i ye a kɛ i ka cɛsiri o don i y'a faamu ni dɔnni fɔra i ye a kɛ i ka cɛsiri mɛ ne b'a dɔn mɔgɔw dɔ de bɛ dɔnni kɛ ka taa gɛrɛndo daminɛ ko n'i ye baara ko n'i ye dɔnni dɔ kɛ ko n bɛ wari sɔrɔ o fɛn tɛ maa minnu bɛ dɔnni fɔ aw y'a dɔ sigilen ye wa a tɛ yen an bɛ bɔ yan ka taa fo jamana ni jamana ka taa baara kɛ ɔ n'aw fana y'an ka yiriw ko a ye cɛsiri a ye dɔ kɛ aw bɛ yiri ko ka taa da ka sɔrɔ k'a fɔ ko nin ye nkalon ye kabi ala y'an da dugukolo sanfɛ an n'a tantɛmɛ an bɔ an tɛ nkalon tigɛ maa A banna ne balimakɛ n'i ye nin yiri in ko i bɛna a dɔn k'a fɔ i ye yiri ko a y'a kɔrɔbɔ a ye Adama Daw jiri karamɔgɔ Adama Daw 82 09 99 16 fili banna a y'a kɛ aw bɔkolo kama cangara a furaburu bɔ kuru naani a lili bɔ kuru saba i k'a don daga la i ka nɔnɔ k'a la i k'a tobi k'a ko k'a min tile wolonwula i bɛ changer alahu akibaru i bɛ bɔ diɲɛ kɔrɔ kɔnɔ i bɛ taa diɲɛ kura kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ a ja sɛbɛkɔrɔ cari aw minnu b'a la k'an ka jɛmukan lajɛ dɔnni so n'aw mako bɛ jiri karamɔgɔ adama daw ka nɛgɛjuru siraw la a y'a ta an ka ja duguma an b'a fɔ aw k'an bɛn fayida wɛrɛ kɛnɛ kan a y'a sɔgɔlen to merci